lero ndikuyankhula ndi munthu wamkulu his excellency professor arthur peter mutharika
okay so just to summarize eti speech yake inali yonena kuti he is offering himself eti as munthu amene akufuna

kukamba ma credentials yake, zinthu zimene wakwanilitsa kupanga and zinthu zimene akuona kuti iyeyo atha kupanga atati wapasidwa ntchitoyo so basically it was like a job seeking interview okay. I know kuti its political chifukwa choti anthu akumudziwa monga ndanenera kuti ntchito yomwe adagwira

samabisa eh, how he feels about malawi and he is passionate about malawi amwene anthu ena samamvetsa eti kuti ifeyo tinachoka ku malawi me and, and, and jb tinachoka ku malawi around the same time eti ine nabwera ku china iye anapita ku america anyway many people don't understand kuti why are we still interested ndi zinthu zochitika ku malawi ndi kumapanga comment ndi kumakhala daily busy ndi zinthu zochitika ku malawi after 15 years kukhala mdziko la eni lolemela dziko lolemela eti dziko loti dollar si problem iyayi but why are we still interested in malawi uh, it takes a lot of a lot of heart it takes a lot of um, passion kuti munthu ukhale ndi chidwi ndi dziko lako osayiwala dziko lako nkumakamba zinthu za dziko lako nkumafuna kuthandiza dziko lako it takes a lot ambiri aliko kunja kuno ku america kuli amalawi ambiri pano pano pali nzika za america Okay? They don't care. hey, eh, basi zoti iwo zawo kwa kunayela ana onse anatenga tenga aliyense ali ku America kuja kwa kunayela. But it takes somebody to still have his heart kukhala ku Malawi nkumaganizira za ku Malawi. Eh? So give us credit, give us credit. Hmm. give us credit guys and don't take this guy for granted. Don't take him for granted. Okay, having said that, I think um, JB can be used atha kugwiritsidwa ntchito bwinobwino ku embassy ku America eti walankhula bwino ali ndi experience ali I think there is a place for somebody like him at the embassy okay I don't think he, he, he is the ambassador wa Malawi ku America no no no America ndi dziko lalikulu kwambiri uambassador otumiza ku America

eti yonena kuti iweyo kungotumizidwa they even do background check on you they need to to know your credentials they need to see what you have been doing the, the past eh, record yako eti eh, so it's not, it's not that simple um, komano at the embassy kumakhala ma staff osiyanasiyana pa embassy paja and kumakhala anthu ama roles osiyanasiyana pa embassy paja tikati ambassador wa america ali ku malawi sikuti amakhala yekha uja amakhala ndi staff yake So JB can be useful kwambiri can be useful and I would say the same to me as somebody who has been in China for 15 years somebody who understands, who has studied there, who has uh, degrees from there, and you understand the Chinese people more. And Chinese people are always comfortable ndi munthu amene amaamva, amene amalankhula language yawo, amene amadziwa bwino, amakhala naye comfortable, amamasukirana naye. Right? So I would argue the same kuti I have um, a role to play ed hey, i have a role to play eh, rather than wina wake onena kuti wangobwera kutumizidwa kuchokera ku malawi kuja wabwera kuchina kunoko eh, basi sakuyidziwa bwinobwino kuti ngini kunoko imakhala bwanji edi anthu amapanga bwanji that person would make use of munthu ngati ineyo You understand? They would make use of munthu ngati ineyo. Ambassador awaja si andale abwera. Eh, ndiyeno they would make use of munthu ngati ineyo. Nkumathandiza. This is how we do. This is how eh, we go about it. So the same way J JB has a role oh no doubt no doubt eh sinkhaninso ya mapepala amaphunziro ya zamaphunzirozo zimenezo asiyireni ambasada koma iyeyo has a role there to play and uh, one lesson we can take from jomo jomo is teaching us a lesson munthu othamanga wapa ground oziwa kuthamanga can make things move that's what jomo is doing he's doing zimene anthu ena ake analephera kupanga anthu amasukuluso bwinobwino right? Because Jomo is a foot soldier Blantyre city assembly mayor JB can be a foot soldier ku embassy kuja okay so I'm here supporting him I'm supporting him and uh, ku DPP ko mukamapanga ziganizozi eti eh, mwapanga ziganizozi akumbukireni anyamata ngati amenewawa eh, amene ali ndi kuthekera kogwira ntchito zina zake you understand akumbukireni and see if they can be used ma talents awo aja can be used for the country eti yes um, i'm not saying kuti its pay, pay back time yoti aliyense amene anapanga zakuti zakuti a- a- alandire ka- no, no, no, no, no. no. komano this can be based on merit and ali there, there, there are